ija inkasangalatsa chifukwa chani ine ndi zinthu zimene nthawi zambiri ndimafuna ndithu mwina anthu akamanditenga kawirikawiri kuti ndizomana ndi misinkhu ngati yanu mapulogalamu nthawi zambiri anthu mukumangokonda kungotenga munthu kumupititsa mstudio basi kutenga microphone kumacheza naye ngati mmene ukuchitira ndine you know uzapeza kuti abwerenso wina chimodzimodzi bola wangosintha kuti kaya ndi agriculture basi kumtenga munthu mu studio ngati samtenga mu studio ndiye tinapita naye pa khonde poteropo basi ndikumangopanga chonchi imeneyo timayitcha just one on one and you just flash your, your, your, your, your, your microphone nthawi zambiri amakhala ndi maprogram ofanana format imodzi mwangopereka matitles osiyana you get a point ndiye ine in those days kuti no program ya face to face chifukwa face to face so imakhala that's what was known as face to face nkhope kwa nkhope eh koma inali yoti ndikanakhoza kumutenga munthu kumpititsa kupita naye mstudio basi kumacheza naye eh kaya ndi wampira ndinacheza ndi anthu ambiri mene a musicians tuna- ndinacheza ndi anthu ambiri bidi mene kuti ndikanakhoza kungowatenga kuwapititsa mu studio koma zimene zimachitika ndimatenga munthu kupita naye kumalo kumene kukabweretse program ikakhale kuti no there is reality attached to the program okay because ine ndimakhulupirira kuti uh, program kuti anthu aenjoye ngati mukukamba za kumalo kumaloko akuone kundimva kaya sikukhala komweko koma anthu awone program idzikhala kuti ikuonetsa mitambo eya program idzikhala kuti ikuonetsa mitengo program idzikhala kuti ikuonetsa anthu akudutsa Ndio, im- imaperekano kwa munthu woonera uja amamva kukoma mu mtima kuti awo atitengera kumene zinthu zimachitika ine ngati ndikukamba ndi anthu amene ndinakumana nawo akabaza ndinakumana ndi anthu omwe o- o- oyenda bawo nakumana ndi anthu nde ndi- ndizikakamba za munthu oyenda bawo nditamtengera mu studio no ndiyenera kuti ndimtengere kumalo kumene zinthu zimatani zimachitikira ndiye chifukwa chake utanena kuti ukufuna upangire programu ndi ine unandifunsa kuti kodi mukapanga bwanji ndikuona kuti ukapanga titakumana panjira paja waone mmene ndimachitira ndidapanga programu ndi munthu wina munthu amene sindimtchula pano amuona okha ndamuuza tabwera kuno tabwera kuno ndikuphiri la Soche Tidazapangira ku phiri la Soche kumeneko ndiye akabwera iyeyo mpamene tanene kuti kodi tinapanga bwanji. Mukuona bwanji? Awa nda- ndanyadira ndati timusakesake munthu amene. Chabwino. Ndiye tu- ndiye nkhani yake ndi imeneyo kuti nkonena kuti tibwere kuno ndipo kuno ukuona kuti nthawi imeneyo chimene the only difference imene titaone which will be so remarkable ngoti pa program imeneyo Ah, sititha kuti tiyibwereze ndikanafuna tikanamayibwereza koma ukukumbukira kuti no tvm nthawi imeneyo inapsa so it was one of the programs actually that perished on that uh, inferno and uh, we lost most of the programs including imeneyo munthu akabwera anthu adziwa tinanayionera ndiye tinapanga pamenepa apa uwone mwala uli uko timagubuduza gubuduza miyala amene tinkayang'ana chani akabwera mpamene anthu atazindikira ndipo titapanga zimene chimene tinkachigubuduza kumachiyang'ana chine chinatani chinaoneka ndinanena kuti aa kodi zimati bwanji amandifunsa Wellington zidachitika bwanji mukafika umene kuja no tidachita panga arrange ine ndimachita kunena kuti program ndifuna ndipange program ndi wakuti wakuti kodi ndilowere nayo kuti iweyo mene ananena muja ndati kodi mwana ameneyu I think ndipange naye program kuti no idzaoneka kuti anthu aenjoy aone kuti no sinakhale m- ife tizisakaniza nyimbozo iwo nkumasangalala pano ndi muvi inatu mwamba ino mukhale pomwepo apo

okobwera asanafike ndiye mwauza akhale pomwe akhale pomwepo panopa programu ndizilongola fo mwanayi ndikumphunzitsa kuti adzaona kuti kalongoledwe kabwino kamakhala ka mtundu wanji pa munthu amene atatenge programu imene atafuna kuitenga face to face kuti apite naye patsogolo amene ayitengadi kani pomwepo kuti tione tsopano kuchokera pano akafika amene yoyo tikafika naye kuti fa tichoka pano tikafika kwenikweni kumene tidagubuduza miyalako ndinu muone kuti ayi adationetsa zimene ndipo mukumbukira pa nthawi imeneyo chao

ndikudziwa kuti amene munaonera ma program anga face to face masiku ambuyo mmodzi mwa anthu amene ndapanga program yake imene anakonda kwambiri anthu inali ya San B tili anyamata nthawi imeneyo tili anthu ang'onoang'ono wakuti not imvi tisanayamba kutuluka kwenikweni ndithu amene munaionera nthawi imeneyo ndi amene simunaonera nthawi imeneyo kuno ndabwera ndikukumbukira kuti tinafika kuno. waona mene mpanga tinafika kuno ndipo tafika kuno kulibe nyumba zonse kulibe nyumba zonse pasedi papa yes apa pasi panali temba kutotanjira kunyamuka kukafika pa chimwala icho kuchiona icho patunewe pamene tinkagubuduza gubuduza miyala mene ndiye kuti panopa timafuna timawauza anthu kuno kuti akafika mumuzindikira ndi yemwe ameneyo San B tinapanga program nyimbo timaiti chanji paja dzira la njoka

alesake kuchimana kuganiza kukongola kholowa opanda mbatata akadadziwa mlimiyo akadadzala khobwe muli ntaunimu mungozungulira bwanji osakhala pabanja kukhalira miseche eklika jangedegedeunamundep

kupita pa mwala uwo tizione tikotsikira Blantyre ikuoneka bwanji kupita pamenepa chapo ndi mmene zidalili pa nthawi imene ija mukhale pomwepo pamene program ikupitira iwe ndiye kuti program tauza anthu kuti uwatsazike kuti ndindi mkulu kupita mukunena akundituma ntchito ndi ntchito akunditumayi siyamasewera nsapato za mkulu amene ndizovuta kuvala koma akuti andiveka yekha ndi zili bwino apapa tikuyenda funa tipite pamene panali interview imeneyo nkhani ndi ya dzira la njoka tukalipeza dzira la njoka komanso pelemende anthu apatsa nthawi ife nthawi imene tinali tili apikinini timakhala pa music splash chonchi pano tili ku TVM komweko ehe kuonera pelemende lero akayimbidwa pelemende khalani pomwepo tikhale limodzi

ndi opanda mbatata akadadziwa mulimiyo akadadzala khobwe akuti muli ntaunimo mungozungulira bwanji osakhala pabanja khalira viseyi tsono mkulu ineyo um, ndi- ndi- ndikufunsa mmalo mwako te funso limene ndima- ndinkafunsa nthawi zambiri nyimbo imene uyu mkuluyu inali nyimbo iyi sindimayimva kuti amanena kuti chani wokongola kholowa opanda mbatata akadadziwa mlimiyo ndikuti chani eh, akadadzala khobwe ndi- ndi- ndikuti chani Chifukwa sungamvetse kuno kuti kodi akunena akunena munthu kapena chiyani ndikunama bwana ayi aya pamakhala motera kuti chimveke bwinobwino chinthucho Eh, eh. pamakhala zinthu zina zake zakuti timazithamangira mmoyomo Eh. chifukwa cha mmene zikuonekera ndi maso Koma by the end of the day timakapeza kuti chinthu chija is nothing Eh. ndipo chimene chilipo Okay. zimene zachitikira anthu malo osiyanasiyana makamaka ndingoyerekeza ngati zikakhala za mabanjazi Eh. ena amathamangira koma masiku ano mumati malooks eh malooks eh. ehe kudzathamangira malooks kutengana naye mamuna uja kuona kuti ah abaulo ndiwo akanika kugula so there's a lot of things zimene anthu akumana nazo mmoyomo zimene anangokopeka ndi maso aha go for it and when by the end of the day upeze kuti ali mavuto then mati wokongola kholowa opanda mbatata meaning that poti muli mkholowa uja muna- maono ukamamulima mbewu uja ukamayilima imaonima chibalobalo chimakhala pansi

Eh, ndi a- bola akadakhala pa banja ndi kuti chani ndi- eh, m- nkhani ineyo ndimakambapo Ehe. zokhuzana ndi kunangolimbikitsa anthu Eh. makamaka young people Eh. kuti its very good kuti anthu azi samangozungulirazungulira Eh. the more makamaka tikakhala mu society mo zimavuta kwambiri kwa azimayi atsikana Eh. kuti the more she goes ndi uyo ndi uyo ndi uyo kenako mbiri ikapita ukhala kuti anayendapo ndi uyo, anayendapo ndi uyo. Wake. disaster mavuto ake disaster Eh, ndiye poona pokamba nkhanizo zinali nkhani zosiyanasiyana that's why timakambamo nkhani popano ya ngoma zimba moyo zimba itse chifukwa chani osangonena straight kuti kholowa mukamona Chifukwa- amene ali chifukwa- mbatata pansipo mudzapeza palibe ayi Eh, chifukwa chakunena kuti mukamayimba nyimbo mwa ndakatulo ndakatulo chonchi yes mumayipatsa zaka zamuyaya

and program imodzi imapanga drive ma sales chifukwa ifeyo nthawi yathu imatengera ma sales kumene akuyendera kulimba nde because eh, ma, ma, ma station sanali ambirimbiri so viewership inali very high so you can have a program with him mwakafika mwakachina ngati face to face wa program ija ikamakutenga

sizoti kapena kuti timfunse kuti kodi koma ndemuta kabili zolo ndofunsa ndiwe koma ndinkawauza anthu kuno kuti ine programu ilero mwanayo akufuna kuti azipanga programu monga ndani akali muchi ya face to face nafuna ndimuuze kuti pa programu iyi timachita onetsa a certain level of uh, aggressiveness you have to be very aggressive you have to you know in your approach you have to think outside the box that's what we say so to speak um, osangoti kungotenga munthu mukhazikapo kumana kumana look mpana tuluka thukuta Tachita kubwera ku phiri la Soche kuno mpaka ngati tikumati muone mbuyo muja timachita kunena kuti apa lowani apa lowani apa aise ukagubuduza mwalawu tere timayika ma cutaways anthu akamaonera uku amaona ngati zinthu zinthu zenizeni maproducer amafunika muzipanga choncho osangoti because sanandiuza basi ngupangano zongo- zongotipatapata phulo ayi program kuti ikhale bwino umayenera kuganiza wekha i can give you so many examples of ma programs oti nkanakhoza kungokhala nawo konkuja koma nozoni machitano kuti tiyeni tinyamuke tipite uko Panali program ina imene napanga tinkati sensei, panali munthu wina wake ankamatenga zinthu kumasandutsa kusandutsa sopo ino kusandutsa ma- ma- ma cigarettes kusandutsa kazinga chanjani munthu amene ndadula apanga zamatsenga nkanakhoza kungotengera ku office konkuja koma namtenga nabwera naye kuphiri ndikuzamuika kuseri kwa mwala inu kukangana kumenyana ndi anthu ndikukwera kukafika kuphiri kuja atavala zindevu zina zake from there bwera apa mpaka anthu akaganiza kuti kuli munthu wina akamakhala kuno ayi ineyo I had to think kuti kodi program kuti isangalatse nditani anthu akamaonera koko adziona kuti zinthu zinthu zina zake so ma producer masiku ano ndithu akakupatsani ntchito mudziti ineyo kama producer anthu apa pomaliza pa program adziti wow nde lero tinayesera kuona limene chachikulu music pali zinthu ziwiri uh, mu mu industry mwathu mu- muli ma musicians ndi muli amene ama- mukhoza watenga mwaji amakhala ma artist alright ndi muli ma singers munthu ali ndi mawu abwino amangoyimba that one is a singer so tikukhala an artist pamene mapangisa clarify kuti munthu uyu, this is an artist ndikulembako this is an artist ndikusewera gitarako this is an artist ndiya

Imakhala ndi message imodzi ndiwe okongola ndiwe otani ee umanditenga mtima ee baby chakuti ndiwe aliyense artist amene akuyimba basi ndiwe baby ukukongola ndiwe ee okongola baby so the message is one so one the number one before the message ija you know what i believe is chen- chenicheni chimapa chene pachipanga treat before everything music industry imene timapangira analyze choyambira chimene muchipeze kuti chinthu chikhale music ndi chani kalembedwe chachiwiri cholemekezeka ku- muchilemekeze koposa ndi production imene music iyo chifukwa choti by- by the end of the day nyimbo yanu ija mukayimba anthu athamangira message mwanipeza koma kuti adzayimvereso kachiwiri se production now inajambulidwa bwanji zida zimayenda bwanji zimachita mwakuti so artist uh, the more ukamabwera pa market anthu samasamala the art yako samayisamala koma jambula zidebe ka studio yako si yabwino anthu amakulandira ndi manja awiri but as you are living pa market paja kuti ukhalabe pa kanthawi kochi- kochulukirapo Anthu amayamba kuyang'ana tsopano zi luso lijazo zida zikuyenda bwanji chakutichakuti chikuyenda bwanji amadotera artist wina yake udabwa kuti iweyo anthu amati ah nde wapala ati nyimbo zake sabwino koma iwe umamvera kuti mama nyimbo this is nice song koma anthu amene anena kuti wapala saku- sakunena bwanji mwina zing'wenyeng'wenye zomveka chimodzimodzi mwina zing'wenyeng'wenye zomveka ehe koma kuti that's why anzathu akunja aja umadabwa kunena kuti every time akamabwera amabwera ndi nyimbo zamphamvu so i say Much we say I appreciate kuti kuchemererana munthu ndi nzache ndikofunika mmene tiwachemerera kuti musamakhale uh, nkhondo kumenyana alright ndili pompo a Kuntaja ndingofotokoza this point pali kan- kankhondo kamene tiku- tikumenyana anthu atatu mwandimvetsetsa artist uyu ayimba nyimbo yomuno kuti uh, le- nyimbo zo zimalirabe ku wailesipo mpaka na lero 31 years ikulira nyimbo ku wailesi. ba maka junior yaka ikale kuba mzona zantu. It's still Yeah, it's still apa is. nde nde nde kanthawi nde kanthawi tseka koma ndimafuna ndifunse ni funso limodzi si nanga Oh, oh. pulogalamu iyi ndiyoti tayikumbutsira Oh, yeah, chabwino. pulogalamu iyi Oh, okay. imabweretsa zambiri Ah, chabwino. tangotiuzani experience yanu pa mbc chifukwa panonso simuli pa mbc mudachita retire Ndiwe, kudiwe. tangotifunsani experience yanu waphunziratu mwanayo Experience.
palimene sudafunse the experience yanu inuyo a Kuntaja mmene mumapanga face to face komanso tangotiuzani pang'ono kuti chifukwa anthu amakudziwani mwina ndi face to face sakudziwanso kuti kumbuyo uku mumagwira ntchito zina zotani O, kumbuyo iyi kumbuyo kwene ine ndi mtolankhani chiyambireni kungochokera ku sukulu tidatengedwa ku ministry of information i. that time it was the department of information nthawi ya Kamuzu um, uh, uh, kudalibe ministry ya information department of information imakhala ku opc padali zifukwa zake ndi zandale timazidziwa so

Awa amatenga news kuchokera ku Ministry of Information, ku Ministry kan, kan, ku Department of Information. Ku Department of Information iko kunali kanyama kabwino ndithu kamene kamapanga kama- kamathyakula news kotchedwa MANA Malawi News Agency. So anali ndi atolankhani mu mu dziko lonse la Malawi nde amatumiza stories bweretsa ku region Uh, so region ni ma editors nkuziona nkumatumiza ku MBC ndi ku Daily Times uh, for onward publication ya mawa ndi ku mbc for ma ma news bulletin ku mbc of course analinso ndi ma, ma reporters awo but otherwise news zidali pamenepa basi ndife tinayamba nawo kumana kuja of course in the dying days of kamuzu Eh, u- u- kuyamba nawo kumeneko ndiye kuchoka pamenepo no basi ta- mmene ndinagwira kuntchito ndayetali kera kumene timazetisona yayo kukubera no tv ndimene angatapita ndimudzeka ona nukudumene kumulika panga bwanji tumiza ku training tina panga kubwera basi tumapeza kuti tv kuti takhala timadolo ndi mmene no tinkayamba tvm basi tvm ija kutani kutani kutani kumene kubwera kudzaita merge mbc ndi tvm zonse tayenda nazo ife mpaka no kudzafika lero ndiye mmene munjira mmenemo ndiye ndithu i was like a cub reporter timalemba ndithu news a print timachita ma features matamanga kupita kulemba news kumatuluka mu this is malawi you know there was a magazine which was this is malawi print itabwera no tv ndipo ndakhala tikuchita transition uku kumapita no ku zokhudzana ndi za electronics ah zoti no i was one of the first me and chipiliro matiya my friend tinali anthu oyambirira ngati ma chief editors ka- not chief editor but the editors the first editors after training ya bbc kutanikutani basi programu iyi ya face to face inalitu chonchi mwaona tinali ndi bwana kuntaja komanso hassan b ndi mmenetu zimakhalira nthawi imeneyo tv malawi face to face ndipo programu imeneyi izikhala ikubweranso pano pa mbc ikhala ikupitirira tiyeni ndithu tipitirize kuonera mapulogalamu otsatira pa mbc
Aligotola pelelende, tokolo pa dashibodi, anaikapo kachithunzi kanzima